teams amene eh, adatipasa nkhani imeneyo eh, kafe tikulandire madzulo ano mu times talk timafuna mwina eh, poyambirira penipeni mutatipatsa chithunzithunzi kunena kuti mtafika kumeneko mdaona kuzotani takhala tikuona ah, zithunzi zikuyenda mmasamba a mchezo kuti ku state sikuli bwino a nyumba yachifumu kwakuti sikuli bwino ndiye tinapempha kuti tikachite konfemu tokha zimene anthu amakamba ah, maka masamba amchezo ndiye anatifotokozera akuluakulu amene ayamba kale kugwirako ntchito kumeneko kuti kumaloko sikuli bwino koma tinapempha kuti ngati angatilole kuti mpaka tipite ndi kamera yathu kuti tikathe kujambula ah, zonsezo ndikuzionera tokha a kuti titsimikizedi ndi zomwe anthu akhala akukamba mma social media mu nde anatilola tinapitako ndithu dzulo kumeneko cha kumasana takhalako ndithu nthawi yaitali kuchoka mwina mma past 1 a timatulukako cha mma past 5 to 6 chifukwa panali malo ambiri a ochuluka amene tin- tinayendera enawo tinapita kuti a mwina basi ah, tsiku lina panali malo ambiri amene ndithu amafunika kuti kuonedwa ndiye mwina ndiyambe ndi kufotokoza ndi zomwe tinaona ah, titalowa ah, kumeneko ndoti nyumba zomwe ah, kumakhala anthu ogwira ntchito ku state house ah, ma staff houses kuti tinapeza bwanji Ah, kumeneko tinapeza ndithu chifukwa nyumba zimenezi mwina ena amene amakudziwa ku state house ndi zomwe ukalowa pa chipata cholowa ku state house ah, ukamadutsa mu tala muja kuti ukupita ku main house nyumba zimenezo zili zili mphepetemo ndithu ah, mwansewu nde nyumba zimenezo tinapeza ndithu kuti zi- kuli zinyalala zomwe zayandikira ndithu ku msewu ah, zinyalala mwina zithunzi zake zina anthu anaziona zomwe tinajambula Ah, kunali ndithu kuti kuli zinyalala titafika ku nyumba zimenezo zomwe zili mphepete mwa msewu tinapeza kuti ah, nyumba zambiri ndi zoonongeka Ah, china mwa zinthu zomwe tinaona ndi zoti ma aircon ndoti kuti pamatha kungooneka kuti apo panali aircon chifukwa pasala zotsalira koma ma aircon ena anali oti aka- akakanula ndithu kuti mpaka ena ali pansi enawo panalibepo koma pamaoneka ndithu kuti apa panali aircon achita kukakanulidwapo ena anali kuti ali pansi pamangooneka ah, nthambo zake ah, timapaipi eh, pansi Ah, kulowanso nyumba zina tinapeza kuti ah, nyumba zina ma- mu- mwina zokongoletsera zija timati ma chandeliers Mhm. zokongoletsera zija zinali zoti zina zachotsedwa Ah, zina tinazipeza zoti zili pansi kuti ngati mu- mukuona kwathu titero kuti ngati munthu amachita kuononga ndithu mwadala Mm. ah, zina tinazipeza ndithu kuti zophwanya zophwanyika kuti zili pansi ah, zasweka a china ndithu tinachipeza choti changoyikira pa sinki ma tapu a masinki sinanga nyumbamo mmakhala anthu nde ndi chikhulupiriro chathu kuti a matapu ndithu mmasinki mmenemo anthu amagwiritsa ntchito koma tinapeza kuti ma tapu mulibemo a tinapezanso ndithu kuti mababu ena amene a osati mababu ena amene timakhala nawo nyumba zathuzi ayi kuti mwina wina atha kuchotsa kuti ndikagwiritse ntchito ku ku nyumba kwanga kwina koma mababu ena amene ndithu amakhala sophisticated ones ati Tinapeza kuti ndi ochotsa, pamachitanso kuoneka kuti pachotsedwa kumene ndithu a mababu amenewo. a Tinaonanso kuti nyumbazo, a ngati nyumba zina za za staff kumeneko, a ndikoti kunali koti kwachotsedwa carpet, kuchita kuikanganula carpet ija, kwango kunangotsala ndithu kuti zomwe amayamba kuyalira pansi asanayale carpet yeniyeni pamwamba paja. Ndiye ndi zinanso zomwe tinaona kumeneko, tinaonanso ndithu kuti malaiti ena amene amakhala panja ounikira panja, ah, ena anali oti azulidwa, ena anali oti angogwa ali komweko, ah, koma malo ena ndi zoti panali oti palibepo koma pamaoneka kuti apa panadutsanso ndithu ah, ndodo kuti panali malaiti. Ah, chinanso chomwe tinaona ndi choti nyumba zimene zija zili mphepete mwa msewu zija ah, zambiri almost all the houses zilibe mamita amadzi a Momwe zimaonekera ndi zoti mamita a madziwonso ndithu achitidwa vandalize, a kumaoneka ndithu kuti a zachotsedwa ndipo madzi amatayika. Ndiye kunalibe ndithu mamita, matapu a panja oti ena azulidwa, zimenezo timadziwa kuti apa pazulidwa tapu chifukwa choti madzi amatayika ndithu from pansipo. Komanso kunalinso koti kwasiidwa kuti kosasamalika, nyumbazo mwina titha kunenanso kuti sizimasamalika mwina mwachidule. Aaa mawindo nyumba zina zomwe tinakayendera ku line amene amakudziwa ku state house ku ma line ku ti ku kutsogolo kuja tika tikalowa mkati kukhota njira ina yake kumenekonso tinakapeza kuti nyumba zina zomwe pakadali pano zasamukidwa Anthu amene amakhalamo achokamo, koma nyumbazo zinali zoti zaswedwa mawindo. a Nyumba ina tinachita kupeza ndithu kuti ngati munthu amagenda, a ndiye munali miyala m'nyumbamo pa sitting room ndi magalasi oti a asweka kuchoka ku mawindo, a scattered all over the place. a Kuchoka pamenepo ndifotokozenso za zomwe tinapeza titalowa mkati. a Kumenekono ndiye ku kumene kuli ku ku nyumba ya chifumu kono. Kumeneko titafika tinapeza kuti a. Environment siili bwino ngati momwe timayidziwira ndi kale, kunali koti kapinga ndi okupsa ndithu zikuonetsa kuti wakhala osathiriridwa kwa masiku angapo chifukwa ndi okupsa kwambiri mwinanso anthu ena amene akufuna kuti ayi ayi tikaone tikaone atapita panopa akaona ndithu zomwe ndikufotokozazi. a kapinga tinaona kuti ndi okupsa. Kunali zinyalala kwambiri, a gate ina a yolowera ku mamalo ena kumeneko panali zinyalala ndithu ngati mulu wa trash, a zoti ngati zinachita kuyikidwapo. A kun kunalinso zinyalalanso ko komweko surrounding komweko ku State House ko kumeneko kufupi ndi ku nyumba yachifumu yeniyeniyo kunalinso zinyalala zambiri, a pamene pamachitika perete paja. Mhm. Ah, panopa munthu kupaona ndiposiyana ndi momwe timapadziwira kale tinapeza kuti pali ndowe sindikudziwa kuti zakhala bwanji kuti ndowezo ndi za ng'ombe kaya ndi zachani koma pali ndowe ndithu pamenepo zimenezonso ndithu akameramani athu anajambula pali ndowe ndipoyipa kwambiri panalinso mapayipi kaya ndi amadzi mwina amagwiritsidwa ntchito kumathirira kapingayo Koma mapaipi amenewa analinso kuti oduladula, salinso mu condition yabwino. Tikapita kutsetsereka pamalo ena kumenenso kunali garden yabwino komwe nthawi zina kumachitikanso ma press conferences kumeneko, nthawi ya m'mbuyomo momwe kumachitika ma press conference a ku State House weekly. Ah, tikafikanso kumeneko kunalinso koyipa kunali zinyalala kumabigiri basi kuti mwasangotayidwa ah, ndowe kumeneko konso kaya ndi za ng'ombe ndanena kale kuti we are not sure kuti ndi- ndi- ndi zachani Ah, ku- kubwereranso nkhani ya ku mastaff houses panali mapictures ena ake amene ama ama trend mmbuyomu kunena kuti ayi ena mwina achitako chimbudzi ndikulemba mmakoma ku state house Ah, tinakafikakonso kumeneko kuti tichite confirm kuti kodi zimenezo ndizoona nde tinakapeza kuti momwe mwalembedwa sindinganene pano kuti analembera chani kwenikweni Ah, chifukwa mwa- mwalembedwa ndithu koma ndi zinthu sindikudziwa kuti ndizitani sindinganene pano kuti ayi ndi chimbudzi kapena chakuti koma mwalembedwa ndithu momwe zi- zimaonekera ndithu pa zithunzi zija ah, mwalembedwa lembedwa mmenemo ndi ah, nyumba ah, momwe mumagona ogwira ntchito ah, amastaff amene amakhala kumeneko ma servants quarters ndiye kumenekokonso ndithu kwalembedwa lembedwa ndi zinthu mmakomamo ah, koma ndinene pano kuti m- mmene muja momwe agona anthu muja sizoti ndi nyumba ah, mwa mastafu ayi koma ndi ma quarters omwe mumakhala ogwira ntchito amastafu amene ali kumeneko Ndiye nyumba zonsezi zimene ndi- ndafotokozazi tinapeza kuti anthu asamukamo kale koma zili mu condition yoti si yabwino Ah, komanso kukamba nkhani ya ku ah, main state house kumeneko kumene tinayenderako tinapeza kuti zipinda zina kumeneko ndi zosasamalika Ah, zipinda zina zomwe tinamvetsedwa kuti ah, mwina kumatha kukhala kuti kwabwera alendo ena kuti Ah, si oti akumana ndi apresident nthawi yomweyo kuti akufunika akakhale ku waiting lounge akuti ena amakhala kuti mwina abwera aliko kanthawi ndithu yayitali kumalo kuja ati amatha kuwauza kuti mutha kukakhala ah, uku kukache- kumakacheza kaye kumukudikira Mhm. tinakafikako kumeneko koma momwe kumaonekera ndithu chipinda chimenecho mwinaso anthu enaona vidiyo ina ake ah, video imeneyoyo ndi yomwenso tinajambula ifeyo Mhm. Ah, momwe kumaonekera kumeneko sikulinso bwino kukuoneka kuti kwakhala ndithu wosasamalidwa kwa nthawi yayitali kumaoneka ndithu kuti kuli ngati mikodzo ah, chimbudzi sindikudziwa kuti ndi nyama zomwe zinaonongerako kapena kuti bwanji koma kumalo kumenekonso sikumaoneka bwino ndipo kumalo kumeneko ah, mwina ena ngati akufuna kuti atsimikize patapezeka mwayi kuti anthu angopita kokha akaone atha kutsimikizanso kuti malo amenewo ah, ochezera amenewo sioti amasamalidwa ndoti akhala ndithu ali in that state for some time momwe kumaonekeramo a Tinapemphanso kuti tijambule nawo mkati mwenimweni. Anatikaniza ndithu kuti tijambule mkati mmenemu koma nkhani imene a anatifotokozera malo ena amene tinayendera kunyumba kumeneko anatiuza kuti apa a panali makatani apa sitinapeze, apa panali zoyala m'matebulo umu sitinazipeze, a anatifotokozeranso kuti apa panali TV apa pamaonekanso ndithu pakhoma kuti panali TV ngati yazulidwa, anatifotokozeranso kuti apa panali TV sitinaipeze. apa panali aircon sitinaipeze koma chifukwa choti mmenemo ndi nyumba mwenimweni anatikaniza ndithu kujambulamo chifukwa cha nkhani ya zachitetezo nde mwina kungofotokozapo mwachidule ndithu nde taona zinthu zambiri kumeneko koma malinga ndi nthawi nditha kufotokoza mwachoncho ndithu in summary ndipo ndinaona ah, ena akulankhula ngati kuchipani ku mcp kunena kuti ayi zimenezo sizoona uh, mwina zimenezo zikutengedwa kwina ndi kwina pali mapictures ena ndithu amene ndaona amene sakuchita sakupereka chithunzithunzi chenicheni cha- cha momwe ku state house kulili Mm. Ah, koma zomwe tinakapeza ife ndithu zimene zili m'ma image-zi ndizoona Ah, ndi momwe ndithu ku state house a kulili ndipo sindinapite ndekha kumeneko ndinapitanso ndi kameramani wathu a emmanuel simpokolwe amene anakajambula ndithu zonse a zomwe taona kumeneko ndi zinthu zonse zomwe a taona kuti si- si momwe state house a imakhalira a m'mbuyomu ndi zomwe tinaona ndithu chimwene M- mmene ukufotokozeramo kumene kwaonongedwa kwambiri ndi kuma staff houses ku uh, ku nyumba ya- yeniyeni ya chifumuyo kumene kumakhala mtsogoleriku nde kuti ndi podikirira alendopa ndi kumene muunena kuti kumaoneka kuti panali kanema achosapoko basi. Yes kumene kwaonongeka kwambiri zitha kunena kuti ndi ku ma staff houses aah koma tikakamba nkhani ya kunyumba kwenikweniko ndiye nkhani yake ndi yokhudza zinthu zimene aah tauzidwa ngati za makatanizo, nsalu zoyala mmatebulo zomwe anatiuza anthu akumeneko kuti zimakhala pamenepo koma palibepo. Aaa kwambilinso ku kumeneko ku main house ko komwe kwaonongeka ndi momwe environment ilili aah nkhani ina imene ndakamba kale ya uko malo ena oti ofikila alendowo ndi amenewo sali bwino si zotinso panopa munthu ungakhaleko ndikumati kumachezelako olo utakhala kuti tingoti pa kufotokoza kwake ndinene kuti pa upresident malo sakuyenera kuoneka choncho kuti ngati malo amene ali kunyumba yachifumu sakuyenera kuoneka choncho Ah, komanso ndinayiwalanso kufotokoza pali ah, kwina kwake kuli ma palm trees Mm. Ah, kumene koko amene akudziwanso bwinobwino ku state house ndi ndi malo oti ooneka bwino kwambiri Ah, ah, olo muzithunzi amatuluka bwino kwambiri a Koma tinapeza kuti mitengo ina kumeneko ayisadzasadza, sikukuonekanso bwino. a Kumenekonso ndi mkati mwenimweni, kufupi kwenikweni ndi nyumba yachifumu. a Sikukuoneka bwino, asadzasadza mitengo. Mitengo ina a imenenso tinayendera a ndi yoti tinapeza kuti yadulidwa. Ina anthu ati anapeza aku akuyika mi mi mitolo ya ya nkhuni atayisadzasadza, ati anachita kuwaletsa. Tinazipezanso ndithu zimenezo kumeneko. azisiya amanena kuti sanale sanalole kuti atenge komanso anazisiya komweko kuti akuti zikhale ngati umboni ndiye tinazipeza ndithu zimenezo mitengo ina yomwe adu- inadulidwa yoti anayika anthu mitolo koma ili kumenekoko ndithu yangokhala Ah, komanso ndithu pamenepopo pamene ndikufotokoza apa sipakuoneka bwino ngati momwe timapadziwira kale chifukwa choti ah, mitengo ina ayi- ayisadzasadza ndithu komanso pamenepo pa kapinga pamenepo pa bwalo limene pamachitikira perete Anthu amene akupadziwa pamene pamachitikira perete sipakuoneka bwino ah ndi poipa pali zinyalala, pali ndowe. Simomwe pamakhalira ndi pomwe timapezerako ndiponso njira zina zimene zikuchita lead to the main house. Ah kunalinso zinyalala ah mapero oti ophwanyika ah mabotolo zoti zinatayidwa tayidwa ndithu mmenemo. Koma kukamba za mkati mwenimweni ah nkhani inangokhala yonena kuti apa panali chakuti. Ah, chazulidwapo Mhm. apa panali chakuti chazulidwapo Okay. komanso osati mka- kuti mkatimo kuti ndimochita kusamalika kwenikweni ayi sitingatero Mhm. komabe sizoti tingafananizire ndi momwe kulili kunja mkatimo kobolako ndithu ndimosamalika kwenikweni koma sitingafananizire ndi momwe kukuonekera kunja ah, kwa nyumba imeneyi okay mmene uku- mukufotokoza kwako unafika pena nkumanena kuti anawapeza akulongeza nkhuni ndi kuwauza kuti, Zisiyeni pomwepo! Amene wachita zimenezi ndi ndani? Anapezedwa akulongeza nkhuniyo ndi ndani? Malinga ndi amene tinapeza kumeneko, amene akulondera malowa, a chifukwa pakadali pano kumeneko kukuchita zii ndithu, anthu ambiri asamuka, si momwe mumapitira ku State House ku momwe kumaonekera kuti anthu akuyendayenda apa pikitipikiti ogwira ntchito. kwachita zii nde malinga ndi anthu amene tinapeza kumeneko amene akulondera malowo anatifotokozera kuti anthu ena ma staff amene amakhala m'nyumba zimenezo ndi amene anadula mitengo ina ndikumasadza nkhuni ndithu ndi ndi anatifotokozera kuti ndi amene anapeza ah, akupachira nkhunizo atazika m'matumba ndi analetsa kuti nkhuni zimenezi musatuluke nazo zisiyeni nde eh, zina mwa nkhuni zomwe tinazipeza zoti zamangidwa mitolo zina zili m'masaka ndi nkhuni zimene anatifotokozera kuti uh, an, an, anapeza anthu akupachira kuti anyamule ndi analetsa kuti azisiye so awa amagwira ntchito komweko malingana ndi zomwe tinauzidwa ndithu akuti anthu amene anadula mitengo imene ndoti amagwira ntchito komweko komanso amakhala komweko kumalaini Mhm. Pa- pa- pali mwayi onena kuti chifukwa choti Iyi ndi nthawi yopasirana nde pakhonza kutheka kuti mwina chitetezo chachepa nde anthu ena a mmudzi chabe midzi yozungulira anakhala ndi mpata wolowa mkatimo ndikukafika mwina ndikupanga zimenezi. Aaa umboni umenewo a Chimwemwe utha kundivuta a nkhani mu nkhani yathu tangofotokoza kuti zomwe ife taona a sitinanene kuti kodi wapanga zimenezo ndi ndani kapena angakhale kuti wapanga zimenezo ndi ndani. a Nkhani imene maka ine ndinalemba ndi zomwe ndaona nditapita kumeneko koma kuti wapanga ndi ndani i think inayo ikhalano ntchito chifukwa ndinafunsaso amene asankhidwa kumene kukhala chief of staff ku state house kuti kodi zimenezi wapanga ndani zinachitika bwanji pa ma handovers Ipane iwo sanalowe mu ofesi, sakudziwa bwinobwino zina zomwe zachitika. Akufuna ayambe kumene kuchita ma assessment kuti awone kuti kodi paonongedwa, pofunika kukonzedwa ndi pati ndi zina zotero. Nde na pa nkhani yonena kuti kodi wapanga zimenezi ndi ndani, even ife story yathu sinafotokoze kuti wapanga zimenezi ndi ndani koma tikupereka chithunzithunzi a cha momwe panopa kumaloko kukuonekera posiyanitsa ndi momwe kumaonekera nthawi ya m'mbuyomu. Uhmm chabwino ayi tikuthokoze kwambiri Cathy Maulidi potiwunikira taona mutapita kumeneko ku nyumba ya chifumu Kamuzu Palace ku Lilongwe tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri Mangala. Reported from Shimsi, Malawi. Reported by Shimsi, Malawi. Kwamana.